Talandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyana siyana tapangani like share subscribe pano pa Lahiri K TV.
Sindimaopa wina aliyense and pokhala mzika ya dziko lino ndizateteza ufulu wa dziko lino ndipo sindidzavomera kuti dziko la malawi lizipita kupompho nalimkerakerabe kupompho opitisa kupomphoyo tikumuona andi sitidzavomera kuti wina chifukwa cha zimabiliyoni zimene walandira atiwonongere dziko lino ife titakhala chete. Zimenezo sitilola. Ndimafuna ndipereke uthenga wofunikira kwambiri. Ndanena kale kuti uthengawu upite ku zipani zathu maka za opposition, upite kwa mafumu athu m'dziko lino, upite uthenga umenewu kwa anthu a zipembedzo. Mawu anga oyambirira ndi onena kuti ngati dziko la Malawi tipitirire kumangong'ung'udza, tipitirire kumangoyang'anira mayi annabel john tembo mtalimanja akupitirira kupanga mapulani ononga chisankho cha pa 16 pano malawi tilira ndithu ndibwereze ngati dziko la malawi tipitirira kumangomuyang'anira mayi uyu otchedwa kuti no chair wa mec annabel john temboyi nkumapitirira nkumatitenga tonsefe ngati chitsiru kumazitenga zipani zonse zikuluzikulu mdziko lino za opposition ngati chitsiru ndikumawatenga mabungwe ndi amipingo komanso anthu ngakhale uh, mafumu ngati chitsiru iye yekha ndi mec yake commission yake nkumazitenga ngati anzeru ife ndikukhala chete malawi tilira kwambiri ndimafuna ndipereke ndikuti uthenga ofunikira kwambiri ku dziko chinthu choyambirira amalawi mudziwe kunena kuti achakwera pomusankha mtalimanja kuti akhale chair wa mec sanamusankhe pokhala iyeyi anali judge ku high court no anamusankha pokhala iyeyi ndi weniweni wa malawi congress party iyeyi ndiye mwini wa malawi congress party remember bambo ache malemu john tembo anakhala president wa malawi congress party and anabadwira mmalawi congress party kukulira mmalawi congress party kumwalira mmalawi congress party and mr chakwera posankha mai annabel yi anadziwa kunena kuti mapulani onse ozabera chisankho pa 16 2025 azatheka ngati titatenga mwana weniweni amene ndi magazi enieni a malawi congress party and ndimafuna nditero kunena kuti mwina amayi annabel mtalimanja sakudziwa malawi sinawafune andi malawi simawafuna ndipo malawi simakondwera kumaona kuti zisankho zathu amene atakhale patsogolo ndi mwana wa former president wa malawi congress party ndi weniweni membala wamkulu ku chipani cha malawi congress party sitimakondwa nazo ndipo sitimamva nazo bwino uthenga umene ndifuna ndiupereke lero amalawi ndokhudzana ndi smartmatic machine ndi okhudzana ndi mek kuvomereza kupangidwa audit mek kuvomereza kunena kuti system yawo ionedwe ndimafuna ndiyankhule zinthu zitatu zimenezi ndipo ndikhala ndikudziyankhula komanso ndikupempheni amayi ndi abambo kuti musatire bwino ndipo musunge zimene ife tiyankhulazi chifukwa chimene ndikuyankhulachi nchimene chichitike mapeto a mwezi uno ndi mkatikati mwa mwezi wa Ju- mwa mwezi wa juni ndipo ngati mayi anabelo mtalimanja john tembo samva zimene mafumu akunena mayi anabelo john tembo samva zimene amalawi tikunena zimene zipani zochuluka zikunena mdziko lino akhala pa mavuto akulu kwambiri ngati commission ya mek siimva zimene amalawi tikuyankhula akhala pa mavuto oopsa kwambiri chifanso mwina kukhala kovuta kuti afike pa 16 september alibe commissioner kapena alibe chair wa malawi electoral commission ndimafuna nditere chonchi kuti amalawi mudziwe ichi zipani zonse za opposition zakhala zikuyankhula kuphatikizapo anthu amabungwe kuphatikizapo pac kuphatikizapo anthu achipembedzo kutinakuti no mai anabelo mtalimanja avomereze kunena kuti zisankho zimene zikubwerazi zidzakhala pa manual kunena kwina zidzachitika mmene timapangira zisankho zonse mbuyo monsemu kuti chisankhochi chidzakhale chokomera wina aliyense aliyense mmalawi adziwe ichi kuti smartmatic machine pobwera ku malawi kuno sinabwere kuti izathandize nzika ya dziko lino koma kuzathandizira a chakwera kuwabera zisankho kupyolera mukuzindikira kwawo kuna kuti aononga anyadzitsa aphwanya achita zinthu zovunda mdziko lino and mmalawi wina aliyense chitipa to nsanje mchinji to nkhotakota wadanawo kukhosi chifukwa cha chimenechicho kubwera kwa smartmatic machine unali upangiri ochokera kwa anthu ena ku mozambique ndi maiko ena pomukonda ndi akatangale amene akuchita nawo anthu amenewo kuti ngati afunabe kuti zake ziyere atenge chinthu chimenechi kuti chizamthandizire kubera zisankho pa 16 pano now anamuwuzanso mkulu ameneyi kuti upeze munthu weniweni wa malawi congress party ku judiciary kuti azakhale chair kuti azapange drive chinthu chimenechi ndi kuchipanga protect chinthu chimenechi kuti uzapitilirebe kukhala president wa dziko uzapitilirebe ukupha anthu uzapitilirebe ukukhapa kuwotcha magalimoto a anthu uzapitilirebe kudzunza amalawi komanso kuwaika amalawi pa mavuto pa nkhani ya njala ndi zina zambiri amandimvesesa kaya amalawi ifeyo tikhala chete amalawi ifeyo tiziyang'anira zimenezi anyway ndimafuna ndiyankhule choncha amalawi kunena kuti dziko la malawi ngakhale zipani zonse zitavomereza kukhala pa mgwirizano koma ngati amalawi sitiima kususana ndi kuchosa smartmatic machine ntchito yathu ikhala yopusa kwambiri ndibwereze ngati amalawi tiziyang'anira izi kunena kuti mayi annabel mtalimanja munthu mmodzi yekha apereke ziganizo ku zisankho za ife amalawi kuti atiwonongere chisankho atibere chisankho amalawi tilira kwambiri ndikuyankhula izi chifukwa chani amalawi mudziwe ichi smartmatic machine nkhani yake sikuthandiza mmalawi ndi kubera chisankho palibenso china chimene boma la malawi congress party anagulira smartmatic machine ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti muzindikire bwino amalawi kuti smartmatic machine ndi chida chobera That's why mai Annabel Mtalimanja akuombesa kumenyesa kum, kuumbuzisa mutu wawo pansi kunena kuti no sakulola kuti no za uchitsiru zovunda zakuba za utambwali zimene aziyika mu smartmatic machine zisaululike nchifukwa mayi annabel mtalimanja akumayima pamodzi ndi komishona yawo ndikunena kuti sakufuna kuti system ya mek ionedwe ndi wina aliyense funso la mmalawi wina aliyense likhale lonena kuti kodi mek ndi chani anthu amene amagwira ntchito kumeneku chabe amagwirira ndani amawalipira ndani ntchito imene amagwirayo ama- amakhala kuti waatuma ndi ndani then ndimafuna nditambasule bwinobwino pamenepo ineyo point yanga kumapeto kwake ndiyoti ndiliuza dziko la malawi kunena kuti tikhala tikulitseka tikhala topanga mademo pakana mayi annabel mtalimanja avomereze kuti chinthu chotchedwa kuti no system ichi chipangidwe check chinthu chotchedwa kuti smartmatic machine ichi chichosedwe and mec ivomerezenso kukhala ndi ma uh, independent auditors mu zisankho zimene zikubwerazi three things either mec you like it or not komano you supposed to obey and understand chimene mmalawi mwini kuvota mwini dziko akufuna mwini misonkho akufuna now ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi kuti mudziwe kunena kuti mayi annabel mtalimanja si umulungu si kukhulupirika si kukonda dziko kumene akupanga kuti mudziwe kuti akubisa akhalira matuvi akatangale mayi annabel mtalimanja akunena kuti ife tigwiritsabe ntchito smartmatic machine right choyambirira zipani zonse za opposition zimene ndi ainake azisankhozi zikunena kuti sitikugwirizana nazo remember malamulo amanena kuti majority rules now mayi annabel mtalimanja akukana majority imene ikuyankhula kuti ife pa zisankhozi sitikufuna smartmatic machine What? akuti sakufuna mayi annabel mtalimanja tikamanena kuti iwo asakupanga za mamiliyoni a malawi akupanga za malawi congress party kapena ndikamanena ine ngati game changer kuti iwowa chimene akuchita ndi kupanga play ngati membala wa malawi congress party kuti abere zisankho chifukwa choyambirira a- amayi annabel mtalimanja alumpha malire onena kuti sangalemekeze malamulo a dziko lino sangalemekeze kuchuluka kwa wanthu koma kupanga chokhacho chimene iwo afuna kuwonongera dziko lino that is why mayi annabel mtalimanja akunena kuti sakufuna ngakhale kuti no smartmatic ichoke chifukwa chani mu smartmatic machine muli nzeru zonse mwayikidwa zonse zotino chisankho chimene chikubwera chi chionongedwe so ndimafuna ndipereka uthengawu ku nzika za dziko lino la malawi kunena kuti no smartmatic machine sitikuyeneka tiyivomere remember zisankho zimene zikubwerazi tripartite election imene ainwake si mayi annabel mtalimanja kapena makomishona a chi- zisankho zimene zikubwerazi ainake si a chakwera kapena malawi congress party zisankho zimene zikubwerazi munthu wake weniweni first beneficiary amene afuna kuti asinthe ndi kukonza zinthu ndi mmalawi so ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti mayi annabel mtalimanja komanso mec ilibe mphamvu zomupangira mmalawi chochita ikuyeneka ilemekeze bwana wawo amene akuwalipira nde mmalawi pa misonkho imene mayi annabel akudya ndi ya mmalawi amene akugona ndi njala ku mitundu ndi ya mmalawi amene akugona ndi ma- ndi njala ku zolozolo ndiye mmalawi amene akugona ndi njala kaya ndikuti kaya ndikuti mdziko lonse la malawi misonkho imene ndi imene akunyada nayo ndikumayenda ndi achitetezo asitikali ndikumanyada nkumayankhula monyoza ife ainake amisonkho ainake amek nafuna ndiyankhule chonchi amalawi osamanjenjemera aa meki mwini wake ndi mmalawi meki si anabelo mtalimanja meki si makomishona amene tikuwaona aja meki ija imangosankhidwa kuti tithandizireni chinthuchi kuti ifeyo patokha tisachiyendese tokha inu takusankhani kuti mukhale apa mutiyendesere chinthuchi kuti chikhale chabwino kuti tonsefe tisangalale pasakhale kuti uyu mwakuti mwakuti chifukwa chiti chinthuchi sichingaziyendese chokha si chilombo chikufunika anthu so mwinake womulemba mayi anabelo mtalimanja ndi kumulipira ndi kumpasa zonse zomuyenereza ngakhale kuti agwire ntchito yachisankho ndi mmalawi kamnimvesesa amalawi kaya so ndimafuna choyambira ndiliuze dziko la malawi kuti ngati tikhale chete amalawi dziko lonse lino kaya kuli mtumbuka kaya kuli mchewa kaya kuli mulomwe kaya muyawo manganja msena kaya mkonde kaya ndani mgoni amalawi zisankho zimene zikubwerazi sitikuyeneka pano tikhale chete kamnimvesesa kaya wani ndiwauze mayi anabelo mtalimanja kunena kuti amalawi sitikufuna simatimatiki machini pa zisankho zathu remember mabwana ndife ainake chisankho ndife ife tikufuna tizangokupasani zimene tifuna kuti mutilengezere ku dziko kuti takonda ife ndichi now pomaona kunena kuti kukakamira kwanu kwa simatimatiki and kubwera kwanu ku malawi electoral commission ndi kumene ni mwachokera kwa ife sitikukhulupirira konse ngakhale pang'ono tikukuuzani kuti simatimatiki yanu iyi ife amalawi we are not ready for that ngati mukulesa kapena ngati maganizo anu yitanisani referendum mufunse mmalawi wina aliyense ayankhule maganizo ace asatiridwe amenewo osati maganizo a inu nokha chifukwa choti mwalandira zindalama no choyambira chimenecho chachiwiri amalawi s- ah, mek ikunena kuti system yawo sakulola wina aliyense ayione kumanena kuti no iweyo wakulemba ndi mmalawi bwana wako ndi mmalawi system imeneyo cholinga chache ndi kuteteza ndi kuchita zinthu zokomera mmalawi komanso zoti zipani zonse zimeneno zimakhala zikuyendesedwa ndi meki pa zisankho ziziziwa kuti kodi meki yathu imene ikutiyendesera chisankhochi ikuyendesa bwanji mkati mwawomu zimene akuchita ndi zanji lero chafika ponena kuti sindikudziwa kuti kodi in the constitution yoyendetsera chisankho kapena mec kunena kuti kodi ndi zona malawi mujifunse ngati zili zona ndikuti malamulo athu ali wiki malamulo athu ndi opusa malamulo athu ndi onyansa ndakuyeneka asinthidwe pasizona bwana iweyo akulembe munthu olembedwa ntchito umukanize munthu wake okulemba ntchitoyo kuti asaziwe chimene chili msisitimu yake yomwe sizoona zimenezo ayi munthu iweyo wayikidwa kuti uziyendesa ichi okuyikayo sofuna kuti aone kuti kodi zimene nampasa munthu uja zikugwira bwanji ntchito akuyendesa zomwezo amene angampange oditi mayi anabelo mtalimanja ndi mek ndi ndani ndi malawi muno wake so tikunena kuti ife ngati nzika za dziko ngatinso mayi anabelo mtalimanja kusatira ma error ena amene takhala tikuwaona mbuyo ngati sakuvomera kunena kuti mec system yake ipangidwe check kuti tione kuti mu system amu muli chani mwabisidwa chani mwaikidwa chani amayi anabelo mtalimanja azipita mec a, a, a commission yonse iphwasulidwe and tikupanganso zimenezi posachedwa and tikhala tili pa msewu kuyambira chitipa to nsanje amalawi mugwire mawu anga tinu kumapeto kwa mwezi uno ndi mkatikati mwa mwezi wa, wa, wa juni kukhala mademo oyipa kwambiri ine ndi game changer ndimafuna nditero kunena kuti chinthu cha nambala 3 amalawi iweyo anthu akukukayikira kuti iweyo amwene mukuoneka kuti inu mwaba inu mukuoneka kuti mukupanga za ukamberembere inu mukuoneka ngati mthumba mwanumu mwabamo mwaikamo ndalama zaweni inu kumene mukuchokeraku mwaomba amalawi ifeyo tikunena kuti mec yathu sitikuyikhulupirira mec yathu sili bwino mec yathu ikuchita zakatangale mec yathu sikutimvera ndiye tikunena kuti okay sizinavute ifeyo tifuna kuti system yanu iyi tiyione okubayo okayikiridwayo ati sindifuna kuti mundiseche sindifunanso kuti muone pena paliponse omuuza kuti amsecheyo omulemba ntchito abwana ache koma kuti akuti ine bwana sindifuna kuti mundiseche and sizingatheke ife tikhale chete zisiru zikhala ndani pamenepo dziko lonse tikhale chete kwa munthu amene tikumkayikira kuti afuna kutibera zisankho ife tikhale chete tizikamuyang'anira womulembanso ntchito akutikanira tikumpasanso ndalama ndife galimoto imene akuyendera ndalama za malawi malawi asachita chilichonse msonkhano winanso amene angayende kaya ndi mabriefing ena aliwonse our money chitha kukhala cha nzeru amalawi kuti tizikavomera zopusa ngati zimenezi lastly dziko la malawi tikupanga demand kuti kukhale a, a, a, a, a, a, a private audit pakuyeneka kuti no paka- kapena kunena kuna independent auditors pakhale anthu akafukufuku apadera asakhale achipani kapena a mec kandani kakumtundu atiyang'anire chimenechi chisankhochi mbuya monse mtakhala tikuona ma auditors from above from outside malawi from uh, abroad you understand takhala tikuona kuyambira zisankho za acheya mu nthawi ya kamuzu kunali ma auditors takhala tikuona zisankho nthawi ya bingu kunali ma auditors takhala tikuona ma auditors zisankho za mayi joyce banda kunali ma auditors takhala tikuona ife ngakhale nthawi ya profesa arthur peter mutharika kunali ma auditors why now kuti uyu yekha otchedwa kuti mtalimanjayi anena kuti ifeyo ine sindikufuna kupangidwa audit pamene pakuonekera kuti ndi chinyengo wanyamula chinyengo wanyamula chonyansa so ife ngati nzika za dziko tikupanga demand lero ine ngati game changer ndikuwauza mayi anabel mtalimanja kuti no ngati afike pa 20 mwezi uno asananene kuti achotsa smartmatic machine one asanavomere kuti system ya mec ipangidwe check two asanavomere kuti mec ivomereze kunena kuti kubwera ma auditors a- a- ayende ndi kuyang'ana pa zisankho zimenezi three kuti zisankho zathu zidzakhale zisankho zabwino zamtendere ndi zokomera aliyense zosakayikisa ndimafuna nditero kuti dziko lino kuvuta kwambiri chifukwa kukhala mademo oopsa kwambiri izi ndikuyankhula chifukwa chani fachonena kuti malawi akupereka chance malawi akupereka maganizo ake amalawi tikuyankhula mafumu akuyankhula amipingo akuyankhula anthu osiyanasiyana akuyankhula mdziko lino ogwira ntchito mboma ma civil servant akuyankhula malawi mwinake ovutika amene amangogwiritsidwa ntchito nkumadya madeya ziteteze kunja kwa kudzunzika lero wina amene akudya zimisonkho za malawi uja akukana kumva chiganizo cha munake amene ali mwini kuvota sizoona zimenezo so ndimafuna ndiyankhule choncha malawi lero kunena kuti ngati dziko la malawi sitikhala serious pa nkhani ya smartmatic machine tifa kwambiri timva kupweteka kwambiri pa chimenechi chikuoneseratu kuti china chilichonse cha zosatira za zisankho azikonza kale anthu amenewo akanganya amenewo so ndimafuna ndikuwuzeni malawi kuopsa kwache sopano ndimalize ndi mawu amenewa amalawi mudziwe ichi kunena kuti ngati dziko ndibwereze mawu amene ndayankhula kuyambirira ngati zipani zathu zitha kugwirizana tamvapo ma secretary generals tamvako akuluakulu a zipani kuti ali mkati mokambirana nkhani ya a- a- mi- mgwirizano wa mphamvu wa zipani zathu za opposition may god bless you and mulungu akuonjezereni mzeru za kuchita chinthu choti chitha kuwombola malawi koma ngati mukhazikike ku migwirizano mukhazikike kugawana maudindo ndi kuyiwala kuti kuli chirombo chimene chifuna kudya ndi kulanda mavoti a mmalawi chotchedwa kuti smartmatic machine then mukugwira ntchito mopanda nzeru ndimafuna ndiyankhule pano motsimikizika kunena kuti malawi ikuyenera kudziwa kuti dziko la malawi kuyambira pa 16 president ndi wakuti wakuti ife za runningmatezo zikomo muziona komweko kaya zopanga negotiate maudindo we don't care koma all what we want as a citizens of this republic is change we don't want this government anymore so ndimafuna ndiyankhule motero amalawi kunena kuti tiye tisaope tisanjenjemere tisabwerere mmbuyo tisaopsezedwe komanso tisakhale chete ine ndi game changer chikondi chausi zikomo